OK, bhuel, mar is eol do a lán de bhur éisteoirí, is dócha, tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúil isteach i fiche is a trí agus d'fhógair Aire Stáit na Gaeltachta, Dinny McGinley, a bhí mar Aire Stáit ag an am, i fiche is a haon déag go mbeidh athbhreithniú ar Acht na dTeangacha agus. Tá sé ag dul ar aghaidh. Tá an t-athbhreithniú ag dul ar aghaidh ó shin i leith, ó 20 is 11, agus níl sé ach ag críochnú an tseachtain seo. Bhí an chéim dheireanach sa Dáil aréir agus anois beidh an bille ag dul chuig Uachtarán Michael D. Ó hUigínn thar an seachtain nó dhó atá amach romhainn agus tá sé socraithe nó pleanáilte go mbeidh gach rud déanta roimh dheireadh na bliana agus go mbeidh an t-athbhreithniú críochnaithe you know so em tá suim agam sa bpróiseas seo eh maidir le luaigh tú na logainmneacha em agus comharthaí bóithre tá suim agam sa ghné sin den athbhreithniú em Tá sé sórt, tá dhá sórt nó trí cásanna ann. Tá comharthaí bóithre sa Ghaeltacht agus comharthaí bóithre lasmuigh den Ghaeltacht. Tá le roinnt blianta anuas roimh Acht na dTeangacha isteach, caithfear gach comhartha stáit lonnaithe sa Ghaeltacht a bheith i nGaeilge amháin agus don chuid is mó den am. Tarlaíonn sé seo ach Lasmuigh den Ghaeltacht in Éirinn, is iad na comharthaí bóithre ar na príomhbhóithre an t-aon ghné ó thaobh comharthaíochta nach bhfuil bainteach leis Acht na dTeangacha Oifigiúil agus bhíos ag súil leis an bpróiseas seo leis an athbhreithniú ag dul ar aghaidh go mbeidh athrú ó thaobh sin ach Mar a tharla sé ní raibh athrú ann agus níl athrú ann so ciallaíonn sé seo nuair a thagann an Bille nua i bhfeidhm agus nuair a bhfuil an t-athbhreithniú i bhfeidhm go mbeidh an cás mar an gcéanna ann do chomharthaí bóithre lasmuigh den Ghaeltacht.
Agus maidir leis na logainmneacha go ginearálta, cén fáth a gceapann tú a bhfuil tábhacht ag baint leo ó thaobh a bheith in áiteanna le feiceáil, na comharthaí is araile?
Bhuel, is é comharthaí bóithre an rud is feiceálaí in Éirinn ó thaobh polasaí stáit, ceapaim féin. Bhuel tá, gan amhras, tá oideachas an-tábhachtach freisin ach like nuair bíonn daoine ag taisteal timpeall na tíre formhór de na daoine in Éirinn ceapaimse atá daoine fásta atá gluaisteán acu agus is é an polasaí ó thaobh comharthaí bóithre an príomh rud a fheiceann siad maidir le polasaí stáit nuair atá siad ag taisteal timpeall na tíre you know agus de bharr go bhfuil an an Ghaeilge scríobhta níos lú ná an Béarla orthu. Cuireann sé seo sé seo íomhá uafásach amach ceapaimse ó thaobh na Gaeilge you know. Tá an chuma ar an scéal de bharr an policy seo gur teanga den dara grád í an Ghaeilge you know agus ba mhaith liom go hidéalach níl a fhios agam an dtarlódh, dtarlódh athrú in aon am go luath ach ba mhaith liom go hidéalach go mbeadh comhstádas ann agus an Ghaeilge agus an Bhéarla scríobhta chomh mór le chéile mar atá mar pholasaí ó thaobh gach comhartha stáit nua in Éirinn. Yeah, d'aontóinn leat. ar an méid sin. Agus an bhfuil aon rud eile, b'fhéidir, a bhfuil ar eolas agat faoin mBille seo? Agus ar ndóigh is ábhar cainte é anois, anois é ach go háirithe, le déanaí. An bhfuil aon rud eile sa Bhille seo gur féidir caint faoi, lena logainmneacha freisin, ach an bhfuil aon rud eile sa Bhille a bhfuil tábhachtach, meas tú, agus go gcaithfimid a bheith ag díriú air? Bhuel tá dhá rud eile atá suim agam ins an bpróiseas seo. Uimhir amháin, tá sé anois, nó beidh sé ag teacht i bhfeidhm go luath, polasaí ó thaobh fógraíochta ar na meáin chumarsáide in Éirinn. Beidh ar na comhlachtaí stáit agus na heagraíochtaí stáit, bhuel na comhlachtaí stáit, 20% den a mbuiséad fógraíochta a chaitheamh as Gaeilge agus beidh. 5% acu sin a chaitheamh ar na meáin Ghaeilge. Is é seo an rud is fearr atá ag teacht amach tar éis an próiseas seo, ceapaimse. Like tá, bhí an-díomá orm le blianta anuas like ag brath, bheith ag breathnú ar TG4 agus fógraí stáit i mBéarla á chraoladh air. Tá sé seo uafásach, cosúil le comharthaí bóithre freisin. So is, is rud an-mhaith é go mbeidh athrú air seo, you know, agus táim an-sásta faoi seo.

Gaeilgeoirí a bheith in Éirinn a bheith sásta a bheith in ann na postanna a chomhlíonadh. B'fhéidir má tá athrú ó thaobh polasaí, ó thaobh bunú Gaelcholáistí agus má tá líon maith Gaelcholáistí nua bunaithe thar na gearrbhlianta atá amach romhainn go mbeidh seans i bhfad níos fearr ann. chun an líon postanna a líonadh ach fad mar atá sé anois agus tá scéaltaí faoi Ghaelcholáiste, feachtas Gaelcholáiste nua i mBaile Átha Cliath anseo i mBaile Átha Cliath Theas, go dtí go bhfuil líon mhaith Gaelcholáistí nua in Éirinn. Ní dóigh liom go mbeidh sé réalaíoch chun a bheith ag súil go mbeidh an 20% an sprioc sin a bheith buailte againn roimh nó ag an bhliain fiche is a tríocha, you know. Is dócha go bhfuil an pointe sin suimiúil maidir leis na spriocanna sin do Ghaeilgeoirí san earnáil phoiblí. Measaim gur tháinig scéal amach seachtain nó coicís ó shin maidir leis na Gardaí em agus tá siad ag breathnú anois nach mbeadh ar Ghardaí eh dul faoi ranganna Gaeilge nó aon saghas Gaeilge a bheith acu chun a bheith cáilithe em mar mar Gharda em agus is dócha go go nach nach dtéann sin saghas i gcoinne an meon sin go mbeadh daoine san earnáil phoiblí go mbeidh níos mó Gaeilgeoirí agus go mbeadh fonn gcéad faoi leith em de Ghaeilgeoirí san earnáil phoiblí.
Yeah, well, nílim féin go pearsanta curtha amach faoin polasaí, athrú polasaí sin maidir leis an Garda Síochána. Like, go ginearálta, más Gaeilgeoir nó cainteoir Gaeilge líofa thú in Éirinn, um tá suim nó cúlra leis an Ghaeilge agat. Like, tá aithne agam ar cúpla duine agus nach bhfuil aon Ghaeilgeoirí eile ina chlann ach tá siad fós mar Ghaeilgeoirí. Ach den chuid is mó, Tagann Gaeilgeoirí in Éirinn as an Ghaeltacht nó ó Ghaelcholáistí nó ó chlann a bhfuil Gaeilge áirithe acu, ach don chuid, 90%, os cionn an 90% den am, ceapaimse, fiú má tá ranganna á dhéanamh ag Gardaí nua, ní bheidh siad in ann an caighdeán Gaeilge a bheith acu chun a obair, a bheith in ann obair i nGaeilge, like na sórt ranganna seo atá i gceist, ní dóigh liom gur, ní hamháin sórt ranganna cruinnis iad ach ranganna ard-rang, ard-leibhéal ó ard-rang, ard-rang iad. So yeah, nílimse curtha amach faoi go pearsanta ach em cinnte ba chóir dúinn níos mó Gaelcholáistí a bheith bunaithe, tá gá le athrú polasaí ann ó thaobh sin. dar liom. Agus bhí athrú ann le cúpla bhliain anuas, nó tá athrú i bpróiseas maidir le bunú Gaelscoileanna ag an mbunleibhéal in Éirinn agus tá sin go hiontach ach tá gá chun athrú a dhéanamh maidir le bunú Gaelcholáistí ag an dara leibhéal freisin, dar liom.